Къулъкъужын щыщ Гъусэхэ зэшихым я хъыбар гуауэр зэхэзыхахэм щыщу зи гум емыжэлӏа щыӏэу фӏэщ щӏыгъуейщ. Зэманыр макӏуэ, ауэрэ илъэс пщӏеи дэкӏыжащ. Иджы Гъусэхэ Лъостэнрэ Кӏулацэрэ я унагъуэм къихъуа мыгъуагъэм и щыхьэт мыкӏуэду щытщ фэеплъ сыныр, Гъусэхэ зэрыса лъапсэм и гупэ къиту. Зэкъуэшихым я зы пэбжщ къруихыр. Жэзым къыхаӏущӏыкӏащ тхум я теплъэр. Сутӏ зы, зэшихым я нэхъыжьым и сурэт къудеи къэнэжакъым. Арщхьа Сутӏ зыщ къызыщӏэнар Гъусэ зэшхэм я хъыбар пэжыр жызыӏыжыфын щӏэблэ. Гъусэхэ Сутӏрэ Сыкӏуэнрэ зэдагъуэтауэ щыта бынитхум я нэхъыщӏэр Дыджэхэ нысэ яхуэхъуа Нинэщ. А зыращ псэууэ къэнэжари.
Ныбэ силъу сыкъэнащ зауэ зэманми, си анэ къилъхуам, си анэм, мис лӏыжь фызыжьым жаӏэжахэращ сэ сщӏэри, сэ зы лъэныкъуэ езгъэзынкъым. Сэ сыкъэзылъхуа си анэр илъэс щэныкъуэкӏэ пэплъащ си адэм. Зауэм зэрыхэкӏуэдам и хъыбар къаӏэрыхьа пэтми, итӏани гугъэт. Адыгэм жеӏэ гугъэ адэ щӏэиныфӏщ жери, гугъащ. Лӏэн гъунэгъу хъуауэ си анэм къыджиӏауэ щытащ, хъыджэбзитӏыр дыщысу. Фи адэр иджыпсту къыщӏыхьэжам сыт жыфӏэнт тхьэ жери, мис апхуэдэу щыгугъащ арикӏ. Ауэ псом нэхъ нэхъ хьэлъэу зытехьэлъар, И адэмрэ и анэмрэ. Сэ фӏы дыдэу сощӏэж, зыгуэр псынщӏэу къакӏуэмэ, хэту пӏэрэ къэкӏуэжу къыджаӏэну жаӏэу-щэ лӏыжь фызыжь зэрыщытар? Лъостэнрэ Кӏулацэрэ. Си адэшхуэр бэшэчащ. Сыт щхьа жыпӏэмэ, езым къыщӏэна и бынхэри ипхъурикӏ, фызыжьри езыри дэри дипӏащ. Ди адэшхуэм, ауэ икъукӏэ къаруушхуэ иӏащ ар зыбзыщӏыфар. Зэшихыр зэрыхэкӏуэдар си анэшхуэм ищӏакъым, си адэшхуэр лӏэн гъунэгъу хъухукӏэ. Дауэ жысӏэну, щхьэгъусэ зыгъэпэжу щхьэгъусэ и гур зыхъума си адэшхуэм хуэдэ щыӏэу си фӏэщ хъукъым. И гур ихъума. Езым и гур къачэми, щӏалихым я анэм и гур ихъума.

Ауэ сянэшхуэм тӏани и фӏэщ хъутэкъым, а лӏыжь, щхьэ угумахэ. Хэкӏуэдауэ ӏэджэ къыкъуэкӏыжауэ жаӏэ, Зыгуэр къыкъуэкӏыжынщ, зыгуэрым дыщӏилъхьэжынщ, жари. Мис апхуэдэу сянэшхуэри гугъэу щытащ. Кӏулацэ и фӏэщ хъуакъым. Аӏэ, хъуакъым. Нтӏанэ къысхуэгъэгъу, щыжиӏэм щыгъуэ, сянэшхуэм хуигъэгъуащ. Пхузогъэгъу, лӏыжь, жиӏащ. Ауэ лӏыжьыр лӏа нэужькӏи си анэшхуэр гугъащ Тхьэ къэкӏуэжынӏауэ. Куэбжэм зыгуэр къыӏухьам а военнэ щыгъын щыгъмэ, сэ сщӏэт ар къызэрыкӏуэжынур жиӏэу. Си анэшхуэм ар жиӏэт. Уэрэдым хуэдэ иусауэ сазрат нэхъ цӏыкӏуу щӏэблэу яӏыжри, сыкӏэщӏэсмэ, си сабий закъуэ мыгъуэ, къыпщӏэхъуэр пщӏэкъым, зи гъащӏэкӏэ адэ ӏэ зи ӏэм зи щхьэм лъэмыӏэсын цӏыкӏу жиӏэу нэуэ къикӏыр сщӏэтэкъыми, сэри седаӏуэу ахуэдащ. Тхьэ бэшэчагъэ жыпӏэм бэшэчагъэм. Цӏыхум и сабий Сымаджэу ӏэщӏэкӏмэ, мэгухэ. Быних апхуэдэу пфӏэкӏуэдын жыхуэпӏэр мыбдеж щытым. Нэхъыжь дыдэр си адэрат Сутӏ. Абы щы дыкъыщӏэнат. Хъыджэбзищи, дякум дэт хъыджэбз цӏыкӏур лӏащ илъэс пщыкӏутхум иту. Мыдрей си адэм къыкӏэлъыкӏуэр Болэтти, Зы хъыджэбз иӏащ абыикӏ. А хъыджэбзри лӏащ. И анэри иӏэжкъым. Мыдрей нысэгъуитӏыр икӏыжщ, абыми унагъуэ зрагъэгъуэтыжащ. Ауэ си анэ Хэт къемылъэӏуами, и дэлъху къемылъэӏуами, дэ и анэ къыхумылъэӏуами яхущӏэкӏакъым. Дэкӏуэжакъым. И бынищри ипӏу щысащ. Алыхьым дипӏащ, Алыхьым нэужькӏэ ди адэшхуэм къыткӏэлъыплъащ.
Гулацэ зыри хищӏыкӏакъым, жыбоӏэ Лъостэн и ажалыр къызэрыблагъэр зыхищӏа иужь и щхьэгъусэм щыхуиӏуэтар, ауэ, Нысэхэм ящӏэтэӏэ, нысэхэм яжриӏатэӏэ я щхьэгъусэхэм теухуауэ а хъыбар гуауэр зэрыт тхылъымпӏэр къызэрыӏэрыхьар. Си анэм ищӏат.
Ищӏэт, жриӏат.
Ауэ ди анэшхуэм и гур къеузт. И гум техуэнукъым жари зыми жраӏакъым, ди анэшхуэм ирагъэщӏакъым. Абы нэхъыщӏэ дыдэ Жыхьфарыр. Берлин къащтэну уже мис абы апщӏондэхукӏэ нэсыпауэ Берлин деж щаукӏащ. Письмо псоуэ си адэшхуэм къыӏэрыхьащ. Дадэ, умыгухэ, сэ мы уӏэгъэм сыкъелынукъым, ауэ сэ си хъыбар къыбжиӏэжыну Урыс щӏалэ и ныбжьэгъу Андрей жиӏа, Николай жиӏа, дыпсэууэ дыкъелмэ, ар нэкӏуэнур къыбжиӏэжынущ си хъыбарыр, сэ мыбы сыкъелынуӏым уӏэгъэ хьэлъэм, жери, мис апхуэдэу, дунейми сыкъытринэнукъым, дядэ, умыгузавэ, дэ дызэрыгъэпэжу, езыр яукӏмэ щӏэслъхьэну, сэ саукӏмэ сыщӏалъхьэну, апхуэдэу дызэгурыӏуащ, жери, мис ари къригъэхьа, мис абы иужькӏэ, День Победы жари, пщыхьэщхьэм зыхуашэса митинг зауэр увыӏащ жари псори гуфӏэу мис абдежым сядэшхуэм къыхуэкӏуа, къыхуэкӏуар почтальоным къыхуихьа Бамсым щӏэлъ су, собранэм щӏэсу къыхуихьар. Хуетаӏым. Хуетаӏым. Хуетаӏым. Сельсовет председателым фыхуеймэ дэ хуэдэу ефт. Сэ иджы си ӏэкӏэ Лъостэным мыр есту схуэукӏынукъым, жери абы иритщ абийми. Сэ председатель колхозэ, сельсовет председателыр Ещанэр сщӏэжым, а ищым дядэшхуэр къыщӏашщ абийми, кабинетым яшэри. Щыми зыри яхужымыӏэу жиӏа я ӏэр кӏэзызу, абдежым жраӏащ, жиӏа. Мыращ щыжиӏэм щыгъуэ. И гур игъэбыдэри, сэ си гур згъэбыдэнщ, ауэ иджыри ягъэкӏын фызыжьым къевмыгъащӏэ, жери и ӏэхэр кӏэзызу жиӏа. Лӏищым захуэмыубыду абдежым я макъыр яутӏыпщри гъащи, жиӏащ ар Хьэбилым, ар ефэндрат, а жэщ, последнэ жэщым къригъэшауэ, си къуихым я кхъащхьэри си гум телъщ. Си къуищым я кхъащхьэр къызыгуэмыудурэ сэ си гур къызыгуэудауэращ, жери, мис ари къыжриӏыжауэ щытащ ефэндым. Сянэшхуэр ди куэбжэм къыдэкӏмэ, сэ скамейкэ цӏыкӏу тетти, абдей тест, сянэшхуэр къыдэкӏ мыгъуэурэ. Тести, пэплъэт. Зы автобус къэувыӏам мыгъуэ мыхуэду ищӏти, мо и нэм зи имылъагъуж мыхуэду ищӏ мыгъуэт абийми, плъэт, зыгуэр къикӏыжыну пӏэрэ жиӏэурэ. Лӏыху плъащ. Я псэр хэкӏыхукӏэ. Ауэ иужьым щӏалитӏ къэкӏуэжауэ. Абщыгъуэ сэ школым сщыӏа, сэ сщӏэӏым, ауэ жаӏэжу зэхэсхауэращ ар. Армэм кӏуауэ щӏалитӏ, ди гъунэгъу щӏалитӏ къэкӏуэжу абдей автобусым къикӏыжа. Къикӏыжар Кулацэ жари къыбгъэдыхьар. Сщӏэт сутӏуэ укъызэрыкӏуэжыну, жиӏащи, моу ищӏщ абийми. И нэм фӏыуэ илъагъужтэм. Арати, мой тӏуми къагурыӏуэ сабийми, Нтӏэ, ди анэ, нтӏэ, нтӏэ, Гулацэ, нтӏэ, жаӏэ сабийми. Дашэжа, абы иужькӏэ куэдрэ псэужаӏым си анэшхуэр. Сщӏэт сэ, зыгуэр щыслъагъужакӏэ, сынэкӏуэжмэ, лӏыжь бжесӏэнщ сэ зэрыслъагъужар, жери, зэуэдэ мурэ псалъэт.
Ярэби, Лэдин къиӏуэтэжауэ жыхуаӏэ хъыбарыр пэжу пӏэрэт? Гулацэ колхоз правленэр щызэхыхьам щыгъуэ утыкум къихьэри жиӏат, жи. Къэралым къалэн къытщищӏар дгъэзэщӏэн щхьа си къуихми сащысхьынукъым. Фи щхьэузыхь си бынихри, яжриӏати, нэхъыщӏэ дыдэ щыдэкӏым. Уей, ди анэ, жьагъэ папщӏэу дыпта нтӏэ, зэшихри жери ар жиӏакӏэ жиӏащ, Быних сиӏэщи, бынихри къэралым щхьэузыхьщ, жери. Зэрыжиӏам хуэдэ дыдэу. Зэрыжиӏам хуэдэу щхьэузыхь хъуащ Тхьэм. Тобэ, ар зи гугъу пщӏым иужьрейуэ а зауэм кӏуами, и псэм ищӏэт къызэримыгъэзэжынур, жьагъэ папщӏэу къэралым дептащ ди анэ щыжиӏакӏэ.
Зэшихыр хэкӏуэдащ, жаӏэу, я анэ къилъхуа шыпхъу закъуэм, едэ! Дауэ фыщыт? жаӏэу государствэм один словэ къыджимыӏа.
Ар ауэдэу щӏыщытыр абы щыгъуэм мы зауэм кӏуа дэтхэнэ зыми и къалэныр игъэзэщӏауэ мыхъумэ, нобэ лӏыхъужьу къалъытэ ахэр. Ауэ абы щыгъуэм лӏыхъужьу къалъытэтэкъым, я къалэну Ягъэзэщӏауэ мис ауэдэут къызэралъытэр. Арауэ къыщӏэкӏынщ, дэ тхуэдэ куэд щыӏащ. Ди закъуэ хэкӏуэдауэ щытамэ, дыкӏуэнти дэри дызэуэнт, хэбгъэкӏуэдащ жытӏэнти, ауэ псоми ди къэрал узыфэт ар, лӏот пщӏэну. Зауэм ӏутар гугъу зэрехьам зы шэч хэлъым, пщӏэрэ, Нинэ, ауэ. Мыдей къэнахэри зикӏ нэхъ зикӏ нэхъ тыншаӏым жаӏэ. Сыкӏуэнэ и ӏуэхур дауэ хъуауэ пӏэрэ? Сутӏ. Зауэм кӏуа, сутӏ. Къэкӏуэжыху пэплъу псэуа Сыкӏуэнэ дауэ хъуа и ӏуэхур, Нинэ? Си анэр Мосэ пщӏэрэ, хыхьэхэкӏ иӏэу апхуэдэу хъуакъым, гуауэр и гум ежалӏэщ, сабийми нэхъ мыстэу колхозыми хэтахэщ, колхозыми кӏуахэщ, колхозри зыфӏагъэувэжащ. Сэ си анэ къилъхуа Хъэджэт, первый классу къыщӏэкӏыр колхозым хыхьа. Первый классу.
Ар сыт къызыхэкӏар? Ди анэр мор гуауэ хуэщӏ, гуажэ хуэщӏщ абыми дипӏыжыф хъунтэкъым, сэ сщӏэ мыгъуэрэ, Алыхьым ещӏэ. Трудодень щӏагъуэ къихь хъунтэкъым. Арати, си шыпхъур къыщӏэкӏщ первый классми. Псы яхуихьынщи, ар колхозым хагъэхьауэ щытащ. Си шыпхъур фӏыуэ гугъу ехьа жыпӏэмэ, си шыпхъур гугъу ехьа. Сэ сызыпӏар а си шыпхъуращ. Мо тхылъ сыӏэщӏэлъам абы иджыри зы хъыбар итащ, фэ зэшыпхъуищым нэмыщӏ илъэс зи ныбжь щӏалэ цӏыкӏу сыкӏуэнэ губгъуэм хэтыхукӏэ щӏы ишхыу, А щӏы ишхам етӏуанэ махуэм къемылу абы илӏыкӏауэ, ар пэжни. Ар ди адэр дэсу. Ди адэр дэсу жыпӏа? Нтӏэ, ди адэр дэсу. Иджыри зауэр къэмыхъей щӏыкӏэ. А-а, зауэ къэмыхъеяуэ колхозым ткӏийуэ щытащ, жи, ди анэм жеӏэжт ар. Колхозыр ткӏийуэ щытащ, мис мыуэду сабийр сымаджу, къыдызамыгъэхьэжу. Лӏэщ абыми жиӏа шыплӏэкӏэ къахьыжауэ щытащ, жиӏа абы щыгъуи сыкъыдамыгъэхьэжу арати. Езыр колхоз губгъуэм кърамыгъэкӏыу, кърамыгъэкӏыу сабий лӏагъэр кърагъэшэжа. Седэшхуэр кӏуэщ абыми яхэзыухьри, седэшхуэм къыдишэжауэ щытауэ жаӏэжырт. Ну, колхозыр абы щыгъуэ пщӏэрэ, ткӏийуэ щытащ. Мо губгъуэм Жэщхэс. лэжьакӏуэ ягъэкӏуа сыкӏуэнэ с- щӏалэ цӏыкӏур и гъусэу дэкӏауэ арат, ара? Нтӏэ, жэщхэсу лажьэхэу ара. Ар дэ тху дыхъуу щытащ. Ди адэр дэсу щӏалэмрэ хъыджэбз цӏыкӏумрэ лӏащ, хъыджэбзищыр дыкъанэри. Фи адэр щыдэкӏым щыгъуэ зыкӏи сынолъэӏуркъым. Сабиищым хуэсакъ, сабиищ уи анэмэтщ, къэдгъэзэжынщ Алыхьым жиӏэм жери дэкӏащ, жи фи адэ ди анэр къыджиӏэжт. Тхьэ къыбдэӏэпыкъуа жыпӏэм ди адэшхуэр къыддэӏэпыкъуам.
Къулъкъужынщ фыздэсар. Нтӏэ. А лъапсэм? А лъапсэращ, а лъапсэм сэри щхьэгъусэ згъуэтщ, си анэ къилъхуа нэхъыжьыр ипщ. Щхьэгъусэ абы япэ игъуэтат, къыдэкӏа хъуати, ди анэр си шыпхъум зришэлӏэжащ, лъапсэр дедэшыпхъум. А лъапсэр хамыгъэкӏуэдэжын щхьэ накӏуэри нитӏысхьэжащ.
Уэ дыджэхэ я нысэ ухъуа, Хъэджэт хэтхэ я нысэ хъуа, Къыпхэ. Къыпхэ Къулъкъужынтэкъэ?
Нтӏэ. Иджы бийным сэ нэпр берычэт бесын зоӏэ, седэшыпхъум.
Лъапсэр зэрыхимыгъэкӏуэдам щхьэ. Лъапсэр хигъэкӏуэдэжакъым. Докӏуэлӏэж илъэс къэсыхукӏэ, жьэрымэ догъэу, хьэблэм къыдохьэкӏ. Абы хамэ къитӏысхьам хамэм де укӏуэнт? Ди лъапсэжьыр щытщ, жыдори ди унэжьым хуэдэу докӏуэж. Алыхь ину, бэрычэт бэсын зоӏэм, ялыхь, здэкӏуар тыншыпӏэ щыщӏ, си адэ шыпхъум. Тхьэ гугъу дехьа, Тхьэ абы щыгъуэ хэт гугъу емыхьар? Ди закъуэ хъункъым абы щыгъуи гугъу ехьар. Дэтхэнэ зыри ехьащ, ауэ дэ, адыдикӏ дэлъхуи зыри диӏэжтэкъыми, псори мо си шыпхъу нэхъыжьым къытегуплӏауэ ар колхозым хэтащ, мыдкӏэ сэ си анэ сыбгъэдэсу унагъуэ ӏуэхур си пщэ дэлъащ. Ди адэшхуэм ищӏт матэ, чы матэ ищӏхэт, матэ цӏыкӏу ищӏхэт сытхэти, ахэр ихъуэжти, абы ди ӏыхьэ къыхэмыкӏыу зэи я унэ щӏимыхьа. Шхынкӏи гугъу демыхьа, ауэ гугъу дехьащ, къарукӏэ гугъу дехьащ. Пщэдджыжьым къэрэкъурэхьэ дыкӏуэт, дыкъэкӏуэжым школым дыкӏуэн хуейуэ. Унэр зэрывгъэплъыр къэрэкъурэт? Арат зэрыдгъэплъыр, ари дгъуэтмэ.
Фыздэкӏуэр? Губгъуэм. Губгъуэм къэтщыпти, къэтхьт. Гукӏэ къыщытхурагъашэ щыӏэт колхозым.
Лъостэн ӏэпщӏэлъапщӏэт жыбоӏэ а матэхэр щищӏкӏэ. Нтӏэ, ӏэпщӏэлъапщӏэти, тхьэ, нтӏанэ лӏыжь губзыгъэт. Чэнджэщакӏуэ къыхуэкӏуэрэ къуажэр жыпӏа хуэдэу лӏыжь губзыгъэт си адэшхуэр. Сэ. Си адэшхуэр лӏэхукӏэ и пӏэм сыкъыхэкӏакъым.
И лъэпагъ, и лъэпагъ силъащ. И гупэ сыхэлъащ, ауэ щылӏэнум а жэш зытхухым сыхэлъыжакъым, амыхъумэ сыхэлът. Алыхь. Къажриӏат, А си адэ шыпхъум фӏы дыдэу сыкъилъагъут сэ. Къажриӏат, Мы сабийм и жагъуэ зыхъум хьэдрыхэ судэгъу къысхухъу, а дыӏэ къытеӏэбакъым цӏыкӏум, мыбы и жагъуэ фымыщӏ жиӏэти.
Ауэдэу. Нэхъри, суд мыгъуэр щыдэкӏым, Сабийхэр уи анэмэтщ, жиӏэу зэрыжиӏар ди гум ежэлӏауэ къыщӏэкӏынтэкъым. Ди анэм къыжриӏат. Мыр уи анэмэтщ-тӏэ, сэ нэгъуэщӏ зыри гукъеуэ пхузиӏэкъым, дыкъэкӏуэжынщ дэри Алыхьым жиӏэм, жери дэкӏащи. Лъостэн дунейм щехыжам илъэс дапщэ ухъурэт уэ? Мыбдеж пятьдесят шестойм лӏауэ итщ, ауэ пятьдесят шестойм лӏакъым ар. Пятьдесят третье. Сталиныр щылӏар араӏэ? Нтӏэ.
Мис абы щыгъуэ. Сталиныр щылӏа илъэсым иджту хуэдэу сощӏэж, школым политуркэ жаӏэу машинэ яӏэу щыта. Мис абы мыстышхуэ иту къатауэ, дедэшхуэр лӏауэ щӏэ, мис абы щыгъуэ? Хьэдэу илъу. Сталин и дуней ехыжыгъуэмрэ Лъостэн мыгъуэм и дуней ехыжыгъуэмрэ зытехуащ жыпӏэу. Да.
Ну, мобы щӏэ цӏыхум езым къызэригубзыгъыжым хуэдэурэ ирагъэтха абы нэхъыбэр. И нэхъыбэм си адэр мынэхъыжьу мыкӏэ икӏэмкӏэ къэкӏуауэ итщ ятхахэм. Ӏэджэри тэмэму ямытха. Сыкъеджагъэщ зыкъомым, ауэ.
Сыкӏуанэ дэ хуэдизрэ псэуа, Нинэ? Си анэр сто лет хъун мазэ бжыгъэ фӏэкӏа хуэмейуэ псэуа схьэ. Декабрым сто лет хъуну мартӏым лӏагъэщ. Си шыпхъум и малъхъэт ахэр зыбгъэдэсри, ӏэщ хуигъашхэм. Сто лет ухъумэ,

Тянэ. Гугъу ехьу колхозым къарукӏэ еӏэу лэжьа пэтрэ, итӏанэми ауэдэ гуащӏэ, ауэдэ куцӏ иӏт жыбоӏэ. Уа, Нинэ, зэкъуэшихыр ныбжь теухуауэ зэрызыкӏэлъыкӏуэр къыпхуэщӏэжыну пӏэрэ хэт нэхъыжь Нэхъыжьым хэт дэтхэнэра къыкӏэлъыкӏуэр? Зэрызыкӏэлъыкӏуэр къыджепӏэфын?
Сут, си адэ нэхъыжь дыдэ. Абы къыкӏэлъыкӏуэр Болэтщ. Абы къыкӏэлъыкӏуэр Мухьэб. Абы къыкӏэлъыкӏуэр Мухьэж. Абы къыкӏэлъыкӏуэр Хьэбыж, нэхъыщӏэ дыдэ Жыхьфар. Ар зыхагъэзэрыхьурэ ятхахэщ. Си адэм щхьэ Хэт дэкӏами, уэ удэкӏыу дашын ди гугъакъым, уэ укъэнэн ди гугъащ, хым языхэз къыдэнэн ди гугъащ. Ауэ си адэр гум кърадзауэ жаӏэ абы щыгъуэ. И ӏэ и лъакъуэ къутэмэ къэнэн, жаӏэри.
Ауэ къутатэӏыми? Яфӏэкӏуа. Яфӏэкӏуа, езыр хуейуэ. Езыр хуейуэ яфӏэкӏуа, итӏысхьэжри гум.

Ар щӏыжысӏэраси гугъуехьщ, гугъуехьагъэщ. Абы къащӏэблэда ӏейр итлъагъури, фӏыр итлъагъури, нэхъыфӏыжи дыхуэкӏуам тхьэмыӏе, иджысту ӏе, ӏейкъым тхьэму, дэ ӏейщ жаӏэ. Упсэунумэ, псэу жыхуиӏэраси, гысту фӏы дыдэщ.
Ау. Сэ си ныбжь теухуауэ къэзгъэщӏам сыпхыроплъыжри, иджыпсту упсэуну фӏы дыдэу къысщохъу, жыбоӏэ ара? Фӏы дыдэм.

Мыткӏэ игысту хуэдэу, игысту унагъуэ зэкӏэлъыкӏуэшхуэ ӏей щыӏэжкъым, гъунэгъу зэкӏэлъыкӏуэшхуэ ӏей щыӏэжкъым. Дэ а зауэ нэужьым, ну, уже сабий тыкъыр цӏыкӏу сыхъуауэ, Унагъуитху-хы куут хуэпӏэ димыӏэу-щэ, пщӏантӏэ зызыуеэхыу Кумыщхьэрэ дэрэ? Зым акӏэ пхъэнкӏэн къыщыщӏидзамэ, мыдрейм мыкӏэ дыуврэ дызышхэуэху дыпхъанкӏэу, зым зыгуэр ищӏамэ, адрейм хуихьу, ахуэдэу щытащ. Ну игысту псори къулей хъуащи, цӏыху. Куэд дыди зы ну ар зэрысцӏэмкӏэ емыкӏу сыкъэфщӏынукъым, зэрылъагъу щыӏэжкъым апхуэдэу, дэ дызэрызэрылъэгъуам уэду цӏыху зэрылъагъу щыӏэжкъым.
Къызэрыщӏэкӏымкӏэ ныбэизыгъэм къыщеху жыбоӏэ къызэрызгурыӏуамкӏэ, Нтӏэ. ара цӏыхум Нтӏэ. зыхуей игъуэту щытмэ? Нтӏэ, нтӏэ, зыри зыри хуеижхьэкъым я унагъуэхьэр араси.
Цӏыхур нэхъ зэрызэкӏэлъымыкӏуэжым нэхъ гукъеуэ уимыӏэу уопсэу, Нинэ. Си гукъеуэ, Тхьэ сиӏэм гукъеуэ. Сыт щхьа жыпӏэмэ, цӏыху цӏыху щӏыжщ жери пасэрейм жеӏэ. Дэр щыгъуэ мыхьэр щыӏэтэӏыми, ди гъунэгъухэр къэкӏуамэ, дызыхуэсырт абыми, абдежым жаӏэм, таурыхъ жаӏэми, хъыбарыжь жаӏэми, а зауэм теухуахыу жаӏэми, ахэм псоми, дегупсысырт иджы.
Дедаӏуэ къудей мыхъуу дегупсыс. Дегупсысырт, дегупсыс. Абы сэ си малъхъэм а зыми фезгъэдэӏуэжынщ къыщымыщу. Жыӏэуэ? Къызэлъэӏущ абыми зы бригадэ гуэрым шкӏэ яӏэу, кхъа, жиӏа, къагъуэтыхукӏэ хьи, жиӏа, тӏэкӏуи ахуэпщафӏэ, жери си малъхъэм сигъэкӏуар абы. Сигъэкӏуар Кумыщхьэ я лӏыжь. Зауэм хэта Зураб жари, ахърэт нэхур Алыхьым кърит. Ар плъырэу щыӏэти, мохэр згъэшха нэужькӏэ, иджы цигъыни къакӏуэт ар. Псом я ӏэнэ здэшхам дей мыхуэду ищӏт, мыхуэду, мыхуэду, мыхуэду ищӏт, мыхуэду и ӏэгум ирикӏутэрт, щӏакхъуэри ишхырт. Аӏи, Зураб, ди ӏи жысӏамэ, а, кӏуэхьи. Дыщызауэм щыгъуэ ахуэдэхэр щыщын дэнэ къэна щӏым щылъмэ къэтщтэу тшхынут, жиӏэт. Ари, ар сигу къэкӏыжти-щэ, зыгуэр зыгуэркӏэ мыстэ ящӏамэ, ар жысӏэт. Мыхуэдэу Зураб щыӏэу щыта, щхьэ фыбэяуэ ӏей? Аик, фӏэвмыцӏэкӏэр фымыгъэху жысӏэт. Мис ахуэдэу, ну, нэхъыжьхэм жаӏэм-щэ, ущӏэджыкӏыурэ-щэ нэхъ Акъыл зыгуэр къэпщту щытащ иджы. Акъылыншэщ жысӏэракъым, ауэ зыри зыри хуеижкъым. Абыхэм емыгупсысура иджы? Зыри хуеижкъым, псори яӏэщ ищӏа. Зэхэтӏысхьу псалъэмакъти, хъыбарти, сытти жыхуэпӏэхэр яӏэжӏымэ, гугъу ехьу щытахэщ, гугъуехьахэщ. Дэ ди анэхэр гугъу ехьащ. Займэ жаӏэти, къытралъхьэти. Ар зыи сырысту пӏэрэ? Заём жаӏэти, къытралъхьэт абы ахъшэ гуэр ятын хуейуэ. Налог. Нтӏэ.
Налог палъэу. Нтӏэ, моуэ инышхуэу зыгуэр сщӏэж мыхъуам. Къызыхэпхынур сытыт а налог птыр?
Мис уиӏэмэ, джэдыкӏэ къытралъхьэхэт, тхъу къытралъхьэхэт. Джэд уиӏэм джэдыкӏэ уот. Нтӏэ, тхъу птын хуейуи. Жэмкъэш уиӏэмэ, тхъу уот. Нтӏэ. Жыг хадэ бгъэкӏыу щытмэ, къыщӏэпхам щыщ уот. Тхьэ абы щыгъуэ жыг хадэ мыгъуи ямыгъэкӏыфт. Мис абы къыдакӏуэщ. Жыг хадэ зиӏэр закъуэтӏакъуэххэт. Закъуэтӏакъуэххэт жыг хадэ зиӏэр. Атӏэ нэхъыбэу сытыт цӏыхум хадэм щащӏэр? Сытыт хадэ? Картоф, нартыху, джэрш. Нтӏэ, тшхын тщӏэн дгъуэтащ Алыхьым и шыкуркӏэ. Си анэм къилъхуар колхозым хыхьа нэужькӏэ зэи дымэжэлӏэжаӏэмэ. Си шыпхъур фӏыуэ лажьэти, Премэ къратамэ. Хъэджэт. Нтӏэ, кърат абы бостеяпхъэ, сыт къратти, дажэ езым ищӏ мыгъуэтэӏым. Школым кӏуэну си анэ къилъхуа цӏыкӏур щӏэрыщӏу щӏэзгъэтӏысхьэжынущ жиӏэти, сэ схуищӏт. Езэчхэ ей гуэр адэ иӏэти, чэсыргей дахэ дыдэ цӏыкӏу щыгъыу Нэкӏуэжа школым сэ крепжоржет схуищӏат си шыпхъум. Абы и чэзыргей нэхъ адэ зэриӏым щхьа нэхъыфӏ си гугъэри сыбгъэдыхьэри мыхуэду сщӏауэ щыта. Ахуэдизкӏэ адэ зиӏым сехъуапсэу сыкъэхъеяси. Е си адэ-анэ здэмыпсэу адэ уимыӏэныр ӏей дыдэт. Си адэ Къурӏэн еджати-щэ? Сыт мыгъуэр Къурӏэн еджат? Нтӏэ.
Абы жиӏэрат, Щэкӏ цӏыхум щамыӏэм щыгъуэ щэкӏыр щэкӏыщхьэкӏэ фӏэкӏ диӏэтэӏым, жиӏт си анэ. ӏуданэр ӏудэнэ шэрхъыу щытауэ жаӏэ. Ахэр жиӏа блауэ, ӏэкӏэмыкӏэ фӏэдзауэ жиӏащ. Щэкӏ апхуэдэу жиӏа, Шыгъур дефицитт, жиӏащ шыгъур. Шыгъур жиӏащ, каструлкӏэ щыту. Пекъу, жиӏт ди анэм, щхьэ ди адэми, Пекъу, зыгуэр мыбы лъэӏуакӏуэ къэкӏуа умыгъэкӏ. Пекъухэ япхъути, Нтӏэ, Пекъукӏэ Пекъу, еджэт. жиӏт, Пекъу, мыбы зыгуэр лъэӏуакӏуэ къэкӏуа умыгъэкӏ, жиӏти жи, мис ахэр къызжиӏэт икӏи, дызыхуей дгъуэту ди адэм дигъэпсэуауэ жиӏти, игъэпсэуауэ жиӏти, сэрикӏ си адэр Псэуа мыгъуэмэ иджы ауэду сыщытынут. Псори диӏэнут зысӏэтищэ, дадэ зиӏэм сехъуапсэт. Ар зоӏэ мыгъуэ, зэших мыгъуэм зоӏэ, хэти абы къуэ зырыз къа яӏамэ, а къуэ зырызхэм тӏурытӏ щыщ жиӏэ, хьэзахуэду дэӏамэ, лъэпкъыр ӏэджи ин дыхъунут зызоӏэ мыгъуэри, ахэр къызэуэбжейм си пхъум ар жеӏэ, уа мамэ, жи, а къом щхьэ уегупсысрэ, упыкӏащ абыхэм, жери, сыпыкӏа мыгъуэщ, тхьэ, тӏэ, зоӏэ.
Нинэ къиӏуэтэжа псор зэрыпэжым и щыхьэт дэфтэрхэм къыхэнауэ хэлъщ. А дэфтэрхэм иригъуазэу икъукӏэ тхылъ щхьэпэ зэригъэпэщри къыдигъэкӏыжащ Ездэч Валерэ. Валерэ ипэжкӏэ Гъусэхэ Лъостэнрэ Кӏулацэрэ я унагъуэм тетхыхьаи щыӏэхэщ. Ауэ щыӏэхэр щызэтемыхуэ Уеблэм фӏыуэ щызэщхьэщыкӏ урохьэлӏэ. Ездэчым дэху щымыӏэу и тхылъым иритхэжащ къулъкъужындэсхэр унэгъуащхьэ чэзууэ щызэхатхыкӏа тхылъымпӏэхэр. Иджыри минрэ щибгъурэ тӏощӏ гъэм Лъостэнрэ Кӏулацэрэ я унагъуэм исыр цӏыхуибгъу хъут. Зэхагъэзэрыхьауэ щӏэх-щӏэхыурэ узрихьэлӏэр зэшихым я зэкӏэлъыкӏуэкӏэращи, ари мыбдеж наӏуэу щызэхэтхыкӏащ. Кӏулацэри цӏэ лейуэ арат, къызэрыщӏэкӏымкӏэ, Дзэдзу, апхуэдэущ къызэрыщыкӏуэр дэфтэрхэм. Минрэ щибгъурэ плӏыщӏрэ ещанэ, плӏыщӏрэ етхуанэ гъэхэм ятха списокым щыдолъагъу зы пщӏантӏэ къыдэкӏа зэшхэр лъэпситхуу зэхэкӏауэ, зэшхэм я нэхъыжьиплӏыр унагъуэ щхьэхуэу тӏысыжахэу. Мухьэб зы пхъу иӏэщ, Сут и бынитхум щыщу хъыджэбзищыращ псэужыр, Болэти зы пхъу иӏэщ, Мухьэж быныншэу къагъэлъагъуэ. Зэшхэр псори зауэм зэрыщыӏэр къыхагъэщкъым, мызэкӏэ зыми и цӏи и унэцӏи иракъутыкӏыжа щӏыкӏэкъым. Къыкӏэлъыкӏуэ списокым минрэ щибгъурэ плӏыщӏрэ ебланэ, плӏыщӏрэ ебгъуанэ гъэхэм ягъэхьэзырам щызэпхрытхъыкӏащ Зэшиплӏыр. Ахэм я цӏэ-унэцӏэращ зауэм хэкӏуэдахэм я фэеплъ тхылъым иратхари. Минрэ щибгъурэ бгъущӏрэ еплӏанэ, тхущӏрэ езанэ гъэхэм къыхатхыкӏа цӏыхухэм яхэтыжкъым, унагъуэ зэзыгъэпэщауэ щыта зэшиплӏым щыщу щым я щхьэгъусэхэри я бынхэри. Сут зы и унагъуэр пщӏантӏэм зэрыдэсщ, ауэ хъыджэбз курытыр псэужкъым. Гъэщӏэгъуэныращи, Мухьэб иджыри ятх зауэм къимыкӏыжа пэтрэ, а лъэхъэнэм иджыри и хъыбарыр ямыщӏауэ арауэ пӏэрэт? Абы щыгъуэм адыгэм и унэцӏэр зэритхыжу щыта щӏыкӏэри гъэщӏэгъуэнщ. Къыкӏэлъыкӏуэ списокым иджы езы Лъостэн хатхъыкӏыжащ. Псэужкъым. Лъостэнрэ Кӏулацрэ япхъу Жэнпагуи абы ирихьэлӏэу унагъуэ ихьагъэххэт. Адэкӏэ ятхахэм итыр Сутӏ ипхъуитӏыр, и щхьэгъусэр, и анэращ. Минрэ щибгъурэ хыщӏрэ езанэ хыщӏрэ ещанэ гъэхэм къыхатхыкӏам иджы езы Кӏулаци хэтыжкъым. Нини унагъуэ ихьакӏэщ, Сыкӏуэнэрэ ипхъу нэхъыжь Хьэджэтрэ лъапсэм къинэри. Абдей щеух. Апхуэдэщ зауэм и лъэужьыр. Зы лъэпкъыр зы жыгмэ, абы къащӏэхъуэ щӏэблэр къудамэ папщӏэу къагъэлъагъуэ хабзэщи, мис а къудамэ къыкъуэжахэр зырызыххэу пегъэщ. Пыгъэща хъуащ, гъусэхэр зэшихри.